ekele m ụnụ ụmụnne m kedụ ka ụnụ mere ama m na ụnụ dị mma tata ejikwa m isiokwu ọzọ wee bịa ọtụtụ ụmụ nwoke na-ele onwe ha anya ka ha bụ ọkacha mma ebe ọ gbasara mmekọrịta nwoke na nwaanyị ha na-eto onwe ha ka ha bụ ọkaibe na-epi ọkụ ma ha amaghị na ha na-emejọ n'ikwu eziokwu ọtụtụ ụmụ nwoke na-eche na ha bụ dimkpa n'elu akwa nke bụ na ị gwa ha na ha abụghị emetụ ugwu ha mana ụmụnne m ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ọga kpatakpata n'elu akwa ka nwaanyị gị na-ebere gị akwa ọṅụ na-etu gị afa dị iche iche ị kwesịrị ilele ihe onyonyo a ma gee ntị ọfụma ka ị were mara nke ị naghị emeta ihe nchọpụta e mere na nso nso a na-atụ alo na a bịa na ntọala ihe gbasara nwoke na nwaanyị ọtụtụ ndị ikom na-emekarị nke ọjọọ ya aha m bụ akwaugo dị ọra mma ana m akụzi maka mmekọrịta ịhụnanya na ọgwụgwọ dị iche iche na-edozi ahụ ọ bụrụ na taa bụ izizi gị n'ebe a nnọọ ọ bụrụkwanụ na taa abụghị izizi gị nwa nwa nwa daalụ maka ịlaghachi ilelekwa ihe onyonyo m ọzọ na-atụfughị oge ka anyị gaa n'isiokwu anyị nke taa taa anyị ga-ekwu maka mmehie iri ụmụ nwoke na-eme n'oge mmekọrịta nke mbụ iṅomi ihe ọ bụla a hụrụ n'ihe onyonyo ndị oyibo kpọrọ porn aga m akpọ ya nshimi nke a bụ eleghị anya isi a fụrụ kwaba okpu n'ihe kpatara ụmụ nwoke anaghị eme ọfụma n'elu akwa ndị ọ na-edoghị anya na-eche na nshimi bụ ezi ụzọ ihe nlereanya kacha mma iji mụta ka e si eme mmekọ n'ihi na ha na-ahụ ndị akpa obi na-eme mmekọ na ụmụ agbọghọ mara mma ma ha amaghị na ọ bụghị ka akụ ilu si ada na ntị ka o si atọ n'ọnụ nsogbu dị ya bụ na ka e si anọdụ ma a na-eme mmekọ na nshimi bụ iji gosipụta ihe ndị na-amasị onye na-ekiri ya ama m na ihe onyonyo nshimi na-akpali ahụ mana ọtụtụ ụmụ nwaanyị agaghị agbasapụ aka na ụkwụ ka ndị na-eme ihe onyonyo ahụ anyị anaghị aṅụ akpụrụ achịa ma ọ bụ na-ese ihe nselụ anyị hụrụ ọkpụkpụ anyị n'anya ọkpụkpụ anyị abụrọ ihe a na-arọgọ arọgọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịnwale ihe mmekọrịta siri ike jụọ anyị ma ọ ga-adị anyị mma nke abụọ ịhapụ nwaanyị ka ọ rụọ ọrụ niile mgbe ọ nọ gị n'elu ịnọ n'elu mgbe a na-eme mmekọ ọ na-atọ nwaanyị ụtọ mana nke a apụtaghị na ọ chọrọ ka ị dinara ebe ahụ na-emegharịghị ahụ na-eleso n'anya ma ọ bụ tọkpọrọ ka osisi kpọrọ nkụ nke a na-ewute ụmụ nwoke ma ọ bụrụ na nwaanyị mee otu a ọ bụrụ na ọ naghị amasị gị bụ nwoke ọ naghị amasịkwa ụmụ nwaanyị nke atọ mkpali ahụ na-ezughị oke emeghị mkpali foreplay bụ otu ihe ọtụtụ ụmụ nwoke anaghị emeta ụfọdụ na-eme ihe kwarapụ kwarapụ isusu ọnụ kwam kwam kwam ma ọ bụ ị na-emetụ aka shaa shaa shaa ka ọkụkọ na-abọ nri ihe ọzọ bụ nne ka m banye o ji m o ji m o ji m oge egbuola m ekwuola m maka mkpali ọtụtụ oge biko mkpali dị ezigbo mkpa ebe ọ gbasara mmekọrịta onye ma ma ọ bụ ya kpatara na ọtụtụ ụmụ nwaanyị achọrọzi ka ya na di ha na-eme mmekọ jụkwa ese gaa lee ihe onyonyo m nwere maka ya nke anọ amịchaghị ọtụ nwaanyị gị ịmị ọtụ bụ ihe dị oke mkpa hoo ha ọtụ dị ọcha ma dịkwa mma ịmịcha akọwara m nke ọfụma mgbe m kọwara maka ihe niile gbasara ọtụ gaa lekwa ya ka ị wee marụ maka ọtụ ọfụma ịmị ọtụ bụ ihe nwoke kwesịrị ị na-emerụ nwaanyị ya na-agbanweghị na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-enwe obi ụtọ ịmị amụ di ha ọtụtụ ụmụ nwoke na-ajụ ịmịkwa ọtụ nwunye ha achọrọ m ịjụ gịnị kpatara nke a nke ise ime ngwa ngwa tupu e bido mmekọrịta mgbe a na-eme mmekọrịta ma ọ bụ mgbe e mechara mmekọrịta na mbụ tupu e bido mmekọrịta ụfọdụ ụmụ nwoke anaghị eche eche ozugbo ozugbo nwaanyị na-emepe ha n'ụzọ ha chọrọ ịmagoro ya n'elu tie ya nụ ka nkwụ ha agaghị ele anya ma nwaanyị adịkwa njikere ma ọ chọkwara ya ma ọ bụ lee anya na gburugburu ha ma ọ dịkwa mma ịnọ wee mee mmekọrịta mgbe a na-eme mmekọ ihe na-anụ ụfọdụ n'obi wụ ka ha nyụpụ ife ha nwere ike ileghara ihe ndị ọzọ niile sọnsọ na iyipụkwara akwa bụ na o tinyebeghị amụ n'ọtụ nwaanyị ya nke a ga-eme ka uche nwaanyị pụọ n'ebe mmekọahụ ahụ nọ ọ gwụbeghị ọ bụrụkwa na ọ na-adị gị ọsọ ọsọ ozugbo ozugbo unu mechara mmekọ ị malie ma ọ bụ kulie yiri efe ma ọ bụ pụọ ọ dịkwa njọ i cheghị ka unu nwee nnọsọ ahụ cuddling wee zutụ obele ike ọ bụghị iwu na unu ga-eji anyasị niile wee nwee nnọsọ ahụ mana egosighị nwaanyị gị ịhụnanya pụrụ iche affection na-enwesa mmekọahụ adịghị mma nke isii ịjụ ajụjụ na-ekwesịghị ekwesị e nwere ụfọdụ ajụjụ ụmụ nwoke ekwesịghị na-ajụ ma ha na-enwe mmekọ dịka ị ma na m anyụgo ajụjụ a adịghị mkpa ọ bụrụ na ị nyụgo nwaanyị gị ga-ama otu ị kwesịkwara isi wee marụ mgbe nwaanyị gị nyụrụ ajụjụ ọzọkwa anyụgo m ị nyụgo ama m na ebumnobi i ji ajụ ajụjụ a ị nyụgo bụ ka ị mara ma ị rụkwara ọrụ gị ọfụma mana ụdị ajụjụ a dị nnọọ ka ị maghị ihe ị na-eme otu ihe doro anya bụ nwaanyị gị nyụọ ọ ga-agwa gị ọ bụrụ mgbe ọ na-anyụ anyụ ma ọ bụ mgbe ọ chọrọ ịnyụ anyụ ọ ga-agwa gị omume ya mgbe ọ nyụchara ga-egosikwa gị afọ ojuju ya mana ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnyụ anyụ ị wee jụọ ajụjụ a ajụjụ a ga-ayasasị ụtọ ụbụrụ ọ chọrọ inwe orgasm ama m na ị chọghị nke a. ehe ajụjụ ọzọkwa kedu ka ọ dị dịka ajụjụ nke abụọ ị kwesịrị ịma na ihe unu na-eme ọ na-adabakwa ọfụma ị ga-amata site na mkpu ọ na-eti ma ọ bụ otu o si emegharị ahụ otu a ka ị ga-esi ma na ihe unu a na-eme ọ na na-emetakwa ya ịjụkasị nwaanyị gị ajụjụ nwere ike ime ka obi ya pụọ n'ihe unu na-eme mana e nwekwara ụfọdụ ajụjụ dị mma dịka ọ m mee ya otu a ọ m na-eme ya otu a nke a m na-eme ọ na-atọkwa gị ụtọ ụdị ajụjụ a dị mma mana ịjụ ya kee ka ọ dị mgbe unu mechara mm, mm, mm. mana buru ụzọ mara nwaanyị gị ka ị mara na ọ bụ ụdị mmadụ na-achọ ka a na-ajụ ya ajụjụ ma ọ bụ ọ chọghị maka e nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọkwa ka a jụọ ha nke asaa ime mkpali jọgburu onwe ya emeghị mkpali dị njọ mana ihe ka ya njọ bụ ime nke jọgburu onwe ya dịka ịdọ ntutu ya aka ebe ọ ga-afụ ya ụfụ maọbụ mee ya ka ọ bee akwa ịta arụ n'ọnụ ara maọbụ ị na-afị ọnụ ara ka ị na-apịcha akwa mmiri maọbụkwa ị na-apị aka n'ara ka ị na-afụ onugbu ọzọkwa ileghara mkpụrụ ọtụ anya ifi ya ka ị na-akpụcha mmeju igwe eji ekwu okwu recharge card cheta na mkpụrụ ọtụ bụ ebe nwere oke nlezianya sensitivity ya bụ iji ike ike ọ na-egbu mgbu ọzọkwa ịrụnye mkpịsị aka n'ọtụ ka ọ bụ amụ a na-eji mkpịsị aka wee na-emetụ n'ọtụ ee mana ejizina ike ike na ọsọ ọsọ wee na-arụ na-afị ya n'ime ọtụ ka o nwere ihe ị na-achọ n'ime ya o nwere ike imerụ ya ahụ iri nri nwere ose tupu ị mịchaba ọtụ ọ ka mma na i rie ihe ọbụla ihe dị ka otu awa tupu unu emebe mmekọrịta ma ọ bụ ị saa eze gị ọfụma ọfụma itinye eze gị mgbe ị na-amị ọtụ ya atazina arụ n'ọtụ ọ naghị atọ ụtọ ime mkpali ngwa ngwa na-eche na nkenke ise ọ nyụọ nwaanyị anaghị anyụ ọsịsọ otu nwoke si anyụ iji ike kụọ ya aka n'ike nke a ga-eme ka ọ dị ya ka ya tụgharịa kụọ gị ọkpọ n'ihu ịchọ ka ịnyụnye nwaanyị gị mmiri amụ gị sperm n'ihu ya na ntutu ya ma ọ bụ n'anya ya ịnyụnye nwaanyị gị mmiri amụ gị n'ọnụ ya nke a dị mma kedu nke bụ iwere mmiri amụ nyụsasị ebe niile ma na ntutu nwaanyị gị nke asatọ ajọ nsusu ọnụ isusu ọnụ dị ezigbo mkpa na mmekọrịta otu mmanụ e ji akpụ ụgbọala si wee dị ụgbọala mkpa ọ bụrụ na ị maghị esusu ọnụ o nweghị ebe i ji azụ eje na mmekọrịta na-agbanweghị ka ọgadagide gị si akpa ike ka ị ga-esi mara ma ị dị mma ma ọ bụ dị njọ n'isusu ọnụ bụ lee nwaanyị gị anya mgbe ị na-esusu ya ọnụ ọ na-eji nwayọọ ma ọ bụ na-ejide isi gị n'ụzọ dị aṅaa ọ na-ewechigha ọnụ ya azụ oge ọbụla ị na-esusu ya ọnụ ọ na-asị na isusu ọnụ anaghị amasị ya ma ọ bụ na-agbara isusu gị ọnụ ọsọ ọ na-agbarụ ihu mgbe ọbụla unu na-esusu ọnụ ma ọ bụ i susuchaa ya ọnụ o jiri azụ aka ya bịa na-eficha ọnụ ya nke a bụ ụfọdụ ihe ga-egosi gị na ị kwesịrị ije ụlọ akwụkwọ jee mụta susuizm nke iteghete ịmapụ obi maka na ị nyụrụ ngwa ngwa anyị ma na o sighi gị n'aka anyị niile bụ mmadụ mgbe ụfọdụ nwoke nwere ike ịnyụ ngwa ngwa o nwedịrị ike ọ gaghị anyụ ncha ncha ma ọ bụ ọgadagide ya adịcha ka o kwesịrị ịdị mana ọ baghị uru ịkwanye kerozin n'ọkụ na-enwu enwu kama ịyọ mgbaghara ma ọ bụ webe iwe gaa n'iru na-esusu nwaanyị gị ọnụ na-akpalikwa ya ahụ ma ọ bụ jiri mkpịsị aka gị na-emetụ ya n'ọtụ ka o wee nwee ike nyụkwa nke ya ka ị si atụpụta ihe dị iche iche mgbe ị nyụchara ga-eme ka mmekọrịta bie n'ọṅụ nke iri anaghị eche maka nwaanyị gị mgbe a na-eme mmekọ ihe dịka ị na-eme sọ ofu ụdị ihe ma ọ bụ ịnọ ofu ụdị ọnọdụ ị hụrụ n'anya kwa oge anaghị ewepụta ma ọ bụ kweta na usoro ọhụrụ ọzọ ga-atọ ụtọ ị na-ewe ya ka mkparị mgbe nwaanyị gị sị na gị jiri ihe egwuregwu e ji eme mmekọrịta sex toy ụfọdụ oge ọ na-adịkwa mma ọzọkwa ị nyụsịa ị sị na ike agwụna gị na-echeghị ka nwaanyị gị nyụọ ma ọ bụkwa na ị na-eche na maka na ị nyụrụ na nwaanyị gị anyụgo ị na-etu ọnụ ugboro one ị nwere ike ịla nwaanyị ka ebu ike agwụ agadi ma chere na ọ bụ sọnsọ itinye amụ n'ọtụ na-asụ akpụ papa papa pa bụ ebe okwu gwụrụ a sịkwa gị mee ya ugbu a ike agwụ gị ị kwesịrị ị na-eji nwayọọ mgbe ụfọdụ ị gaa pa pa pa pa pa ị ga pa pa pa ị na-agbanwe ọnọdụ ị na-agbanwe usoro ị na-agbanwe otu i si eme ya ọ bụghị ị na-eme ka ị na-achụ amị ihe ndị a bụ ihe iri ụmụ nwoke kasị emejọ mana ọ gwụbeghị a ka nwere ndị ọzọ dịka ịjụ oyi ma ọ bụ emeghị mkpọtụ mgbe ị na-eme mmekọ nke a bidoro na gboo ụmụ nwoke na-eche na nke a dị mma mana ọ bụrụ na i meghị mkpọtụ ma ọ bụ kwuo okwu kedu otu nwaanyị gị ga-esi mara na ọ na-emeta ya ọzọkwa ịpịdo isi nwaanyị gị n'ana ka ọ na-amị gị amụ anyị ma na ịmị amụ na-atọ ụtọ mana ịpịdo ya isi n'ana adịghị mma ị chọọ ka ọ na-emekwu ya ikwu onye ekwuo ntamu maka iji okpu nnabuenyi anyị ma na ime ya na nkịtị ka ụtọ jee lụọ nwaanyị ọzọkwa ịgbanwe ọnọdụ ọkachasị mgbe ahụ o bidoro ịtọ nwaanyị gị ụtọ ọ bụghị mgbe ahụ ọ na-eti hei ọtọgbuo m ọtọgbuo m laba m laba m laba m ọ bụghị mgbe ahụ ka ị ga-agbanwe ọnọdụ ịgbanwe ọnọdụ dị mma mana ọ bụghị mgbe ahụ ọ na-eti mkpu ọṅụ ka ị ga-agbanwe ya ya dịrị gaba ebe a ka anyị ga-akwụsị nke taa ama m na ị mụtara ihe ọhụrụ ọ bụrụ na ihe onyonyo a masịrị gị biko zisakwa ya ka ndị ọzọ wee nwekwa ohere ilele ya ma mụtakwa ihe ọ bụghị sọ ya ọ kwa ohere ịkwado asụsụ Igbo maka na Igbo amaka echefukwala ịpịnye aka gị n'ala ebe e dere subscribe pịnyekwa mgbịrịmgba nọ n'akụkụ ya ọ bụrụ na i mebeghị ya ka ị wee na-enweta ozi m na-ezite kwa izu Tuesdays i nwee ajụjụ ma ọ bụ ihe onyonyo ị chọrọ ka m zitere unu jụọ m ya aga m asa gị n'akara m www.enjoylivingwithangel.com n'oge ọzọ ahụrụ m unu n'anya mwa mwa mwa